aa kala kati nachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene takupukwani muzidziwa mukamakhala uko kwa azunguko mchimwene wanga ikhayo m'banja mwathu Nthawi zina zake zimangondipatsa chisoni kuti koma nchifukwa chani inu achimwene anga mudapanga chisankho chokhala chete osafuna kutiyankha kalata zathu kutiuza kuti kodi moyo wanu uli bwanji kumeneko? Ifetu ndiye ndi momwe muja mudatisiyira muja sikuti pe tikudandaula kwenikweni moyo wathu uli bwino basi. Tikuyamikira kwambiri kumwamba chifukwa leronso kwatilola kuti tikulembeni kalata inuyo achimwene anga okondeka. Tikuyamikiranso kwambiri a Kwezy Buses kamba kotigulira Sosherramu patsiku la lero. I. Tikakamba za maulendo a pa basi ndimanena mobwerezabwereza kuti osamalakwitsa dala ayi. Basi za Kwezy zilipo ndipo ndi zimene anthu akumakwera masiku ano. Koma mukakhala kuti muli ndi ulendo wa pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu, mumadzivutitsiranji kuyenda pa galimoto yanu osangokwera chombo cha pa msewu bwanji basi za Kwezy. Mupulumutsa nthawi komanso makwacha anu komanso muyenda mwamtidzi. Timalili zii mukuonera kanema mu basi zanu kapena muli pa internet Wi-Fi ya ulere. Munthune lero ndimakamba kuti ndangodzuka ndi nkhani achimwene. Mmadziwa inu enafe kukhala chete ndiye zikuoneka kuti zimakhala zotivutirapo achimwene. Timafunabe basi tiike mulomo pa chilichonse chimene chikuchitika kwathu kuno. Aaa nanga kupanda kutero ndiye ziyenda bwanji? Zija tinkakuuzani zija za blazi Amerikano zikuoneka kuti ndi zoona achimwene. Nawonso kachidwi kakuoneka kuti kayamba tsopano kukhalapo. Ayamba kumalankhula pafupipafupi. Avumbuluka kuuna kumene adaabisala. Achoka paja pomangokhala kumawedza nsomba kunyanja. Zikuoneka ngati chidwi chikunka chikulirakulira amwene. Komanso tsiku ndi tsiku chiwerengero cha anthu choti aimanso! kapena enanso akuti sayimanso, chimodzioneka kuti chikunka chikulirakulira amwene. Miyezi yochepa imene yatsala ikuoneka kuti ikhala miyezi yopatsa chidwi kwabasi. Paja mu kalata yanga yapita ija ndidanenapo kuti koma makosana akungoyenera kukhala ochenjera kwambiri. Chisankho china chilichonse chimene makosana a mtapomtama angapange pakadali pano chili ndi zake zotsatira. Akuyenera kusamalitsa. Mayina a mipingo ena mmakhala demokalase chakuti chakuti uko, koma nthawi zambiri mphamvu ya demokalase amayikana. Amangolozana ngati ufumu. Anthu kuti akhale ndi mwayi wosankha anthu a kumtima kwawo, nikisi! Zimenezi achimwene, ndi zimene zimachitika kwathu kuno. Panopa anthufe tikumakumana ndi mavuto osiyanasiyana, koma tilibe otilankhulira, amwene. Anthu! amene amayenera kuti adzitilankhulira onse atanganidwa kulimbirana mipando ena akuti ayi ayimanso ena akuti ayi sayimanso nthawi ino imene adzayambe kukamba za ifeyo kaya ndiye idzakhala iti kaya komanso kodi zinthu zathu zidzakhala zili bwanji kaya mu kalata yanga ina yake ya sabata yatha achimwene ndidakambapo za misewu kwathu kuno mmene ikuyendera ngati mukumbuka bwinobwino ndidakambapo za ndalama zankhaninkhani zimene zikumatoleredwa pa zipata za mmisewu kwathu kuno koma adindo ndalama zija akusowa nazo chochita kuti kodi hmm, ndiye achita nazo chiyani ineyo mpakana pano kuno kumudzi kuchikumbene ndikumalephera kumvetsetsa achimwene kuti kodi chochitika ni chani kwenikweni pena pake za misewuzi ndikumadzifunsa kuti koma kodi idzalongosoka chifukwa chani kuona ndikumaona ndithu kuti misewu yathu siili bwino koma anthu ena ake akumangokhala duu zosawakhudzansoyi Malonjezanowo ndiye ndikumaperekedwa ndithu kuti ayi bwantasa misewu yathu kuno kukhala ngati e, ikhala yakawawa imeneyi mus- musamadandaule eyi pena ndikumadziona ngati anthu ena ake amamunamizanso munthu wamkulu kumuchititsa mwambo wokondwerera kuyambika kwa ntchito yomanga msewu anthu akudziwa bwino lomwe kuchoka pansi pa mtima kuti mm, msewuwu sungatheketu mwina mwake udzatheka mtsogolomu chikumachitika ndi chani kuti ntchito yokonza msewu idziyambika anthu nkuimbira nthungululu koma kenaka pakupita kwa nthawi zii osamadziwikanso kuti kodi ndiye zinthu zakezi zikukhala bwanji. Makosana ena aja adapita aja manja wa mtambomtambo nkhani zake zimakhala zomwezo achimwene. Kuyamba chinthu, kenaka mathero ake osamaoneka kuti kodi chinthu chimenechi mathero ake ndiye ayenda bwanji. Pena pake ndayamba maona zinthu ngati bwande bwantasa, ndayamba maona kuti mwinatu nkutheka anthuwa akamayamba zinthu amakhala alibe ndalama, amabwera kudzatikondweretsa ife nkuombera m'manja kuti basi zathu zayenda. Pansi pa mtima akudziwa bwino lomwe kuti mm, tidzingocheza nawo awa nthawi ikumapita koma sikuti ndi nkhani zoti zingatheke zimenezi. Pepani achimwene, ifeyo bongo bwantasa akumudzi timadzaona ngati mwina mwake akuluakuluwo akadati adziyamba chinthu chimodzi kenaka kumaliza kenaka kupita kukayambanso china kumaliza koma izi zomangoti lero akhazikitsa chakuti iye ayi chayamba kumangidwa kenaka ayi chasiidwa kaye pa njira chifukwa tsopano kumangidwanso chakuti kenaka ayi komatu ujeni panopa ndiye zikuoneka kuti tikumanga chakuti kumadzifunsanso kuti koma akuluakulu timalizapo kanthu kalikonse pakadali pano nthawi ndiye ikupita koma zochitika zosaoneka ayi atsogoleri athu kwa nthawi yayitali akabwera zioneka kuti amakhala nawo masomphenya ndikufuna timange yunivesite pakuti Pakuti tikufuna tipangepo sitediyamu. Atsogoleri athu kuno zitukuko zimangokhala za mmalingaliro basi. Koma kuti zitheka ayi ndithu zero pelesenti. Nde zimaoneka kuti zikatero ena ake amavuvu nthawi yomweyo amakanyamula zimagiledala. Akuluakulu tayambaniponi apa. Bwana akuti akufuna msewu wabwino. Tangolambulanilambulani kaye zinazo zioneka bwinobwino mtsogolomu. Kwathu kuno achimwene tili ndi zitukuko zambirimbiri zimene zidaima Tsogolo lake silionekanso. Ndalama zake sizidziwikanso kuti zidayenda bwanji. Ilipo misewu yambirimbiri achimwene. Chitsanzo ndi uja wa Khonjeni kupita ku Makapwa. Palinso wina wake wa Neno uja. Pali wa Lirangwe Chingale. Pali achina Blantyre Bypass Road. Amwene, misewu yoti kumadabwanso kuti koma inu, kodi inayima bwanji? Chidachitika ndi chani? Ngati ndalama padalibe ndiye tinkayambiranji? Bwanji sitidangoyamba kaye ndi umodzi uthe nthawi yabwino tiyambenso wina uthe choncho. Bwanji timangoyamba zinthu zambirimbiri koma osazimalizitsa ayi. Kuononga ndalama zambirimbiri pa ntchito imene tikudziwa bwino lomwe ndithu pansi pa mtima kuti mm, singatheke imeneyi. Kuyamba kumanga chiyunivesite cha Mombera, kupanga misewu yabwino yabwino kumeneko, kenaka yambani tikumanga sukulu ya ukachenjede chabwino go Eish. Ife adatilodza ndani koma? Ayi ayi ayi. Koma chipatala cha khansa ndikumanga dzaka dzaka kumapita. Chinthu osatha ayi. Kenaka basi kuli zii. Ah, zinakhala bwanji nanga? Opanda ofotokozanso ayi. Kumalonjezedwa ndithu kuti ah, bwalo la ndege eh, tikukonzanso limene lija lidzioneka bwino. Moti ntchito pano yayamba kale? Amwene, zilumika kumapita, kuli zii, ntchito osatheka. Bwanji nanga? Nati phee kulingalira achimwene za zitukuko zimene zachitika kwathu kuno mu zaka khumi zapitazo. Aaa! Nadziguguda pachifuwa, ndikumadzifunsa kuti kodi anthuwa amatitenga ife opepera eti? Kumatilonjeza zinthu zambirimbiri koma kumakanika kukwaniritsa, sizoona ayi. Kwa zaka khumi Dziko lathu lapita kukagona palibe chikuchitika ku nkhani ya zitukuko. Timisewu timbofyombofyo tokhatokha koma zitukuko zenizeni zoti ungaloze ndiye nikisi. Kumangoti ha ichi tayamba ichinso tayamba koma opanda china chake chogwirika kuti ichi ndiye ha tamalizitsa tikukatsekulira. kumangokumbakumba paliponse akuti tikumanga misewu koma misewu yosatha ayi dziko lonse kungodzadza ndi kukumbakumba miyala ya maziko chochitika chosaoneka ayi aya ndakwiya nazo achimwene aha zinulo ya umphawi mwadzuka bwanji koma Eh, zayambatu kupatsa mantha zikuoneka kuti posachedwa apa tikhoza kumayamba ku nyimbo ija ya ndafuna ndikukumbutse nyerere yokonda shuga kuyamba kuzungulira pakapu ya mulomo kenaka ndikugwera mommo watsetsere watsetsereka ayi ndi mwana wache bwinotu bwino ah. Zayamba kuopsa. Tikhoza kutsetsereka nazo. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande amavuta kunyasalande sunga mpenzi